pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu Kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani Tawonga ndikhulupirira kuti muliko bwino kumeneko Kukamba za ife abale anu kuno ku Nyasaland ayi ndithu Chauta akutisungabe amwene. Sikudandaulabe kwenikweni. Basi mavuto onse kuno ndakuuzani kale kuti tinafika poyazolowera ndipo basitu nkupanga bwanji nanga? Amakupatsani moni anzanu angapo amene mudawasiya kuno. Ndinakumana nawo kudzigoba, kugugudiza matokosotu basi. Azibambo abwino abwino mmene kwachera basi nkhani zake zimakhala zimenezo. Kulawilira kudzigoba ukakonkha delunde. Penanso umadabwa kuti koma awa nde kuti nthawi yogwira ntchito amaipeza? Mmene kwachera ndoda yabwinobwino ndithu ya mphamvu zake basi kukhalira kumavina nyimbo ya bwanji umandiseweresa, bwanji umandiseweresa. Abambo a uje kulima ayi ndithu. Nthawi ino imene mvula yachilimika, mmundanso mmera kuthamangitsana ndi udzu koma ayi ndithu kungokhala chidempete cha mmudzi basi. Zinthu zikamazondoka tsiku ndi tsiku kuda anthu enaake kuti sizikuyenda, ziyenda bwanji? Mundilole leronso mwa nthawi zonse ndivulere kachipeya a Kwezy Buses makamaka a Kwezy Courier. Katundu ukatumiza masiku ano osamatumiza kwa ma khuluku ena awa ayi. Ma khuluku oti amanama kuti ife timanyamula katundu ife! Kuwapatsira katundu, basi iwo kuthamanga naye kwinakwako kukapeza mnyamata wakabaza kuti aise takasiya katundu wa bigger uyu. Tikupatsa kenakake. Katundu kukafika ataphotchokaphotchoka chifukwa chosasamala. Nchifukwa chake makono tikamakamba zonyamula katundu kuchokera malo amodzi kupita malo ena, timakamba za Kwezy Courier basi chifukwa ndi yokhayo yodalirika. Kutumiza katundu lero, lero lomwe wokalandirayo kukamutenga. Zapamwamba kwambiri. Ndimanena achimwene kuti ena mwa mavuto amene tili nawo kwathu kuno achimwene akubwera. Kamba ka mmene timachitira zinthu zathu pena pake, mmene makosana akumakhalira mmakwalalamu, ayi ndithu, ofunika kupangapo china chake amwene, apo ayi ndiye kuti m'badwo ukubwerawo udzakhala ndi mavuto adzaoneni. Sizoona ayi, munthu kungodzuka mmawa, chobwera mmutu kungokhala kupyontha delunde basi for the why? Mmawatu chisisira cha mmawa chisanathe ndi komwe, umpeza wina diso lili psu! Wayamba kale kulalata, akuti ndamwera zanga ine! kenaka tikumatukwana atsogoleri kuti heyi ana anjoka inu ndalama zanu mungodya nokha ndi abale anu basi ife simutithandiza pansi pa mtima tikumadzifunsa kuti kodi iwowa mwati kuwathandiza kwakeko amafuna kuti atani pang'ono ndi pang'ono achimwene tayamba kusanduka fuko lomvetsa chisoni fuko la manja lende losafuna kugwira ntchito Fuko la antchyamba, amanja, akape, alobodo. Nthawi zonse kumakhalira kuloza zala anthu ena kuti akuti ndi amene akutipangitsa kuti zinthu zitisokonekere. Chonsecho eni ake ife palibe chimene tikuchita amwene. Kumachita zinthu zimodzimodzi zomwezo kumayembekezera kuti zotsatira zake zikhala zosiyana. Nchifukwa chake anthu a ndale amatitola. Amatitenga ngati zidebe. Mitu yathu yosaganiza. Pena timadzaonekadi ngati mitu yathu tinasiya kuganiza ndipo tinayisiya m'manja mwa anthu a ndale. Timamuuza Namagetso wangayo kuti ndi mmene timachitira zinthu zathu kunoko, ngati sitisamala, tidzapitirizabe kuchotsa kagulu ka anthu a ndale aka kuikaponso kagulu kena ndipo ndiye andalewo amadziwa bwino lomwe kuti Manyasa chenicheni chimene akufuna samachidziwa ndiye tiyeni tiwanamize. Akatisankha, tiwapale mamba, kenaka akamadzaganiza zotichotsa, ife tidzakhale kuti tawomolola gawo lathu tili patali. Tikudutsa mu zovuta, inde achimwene. Koma kunena moona mtima, zovuta zimene tikudutsamo ndi zofuna, amwene. Tikuyenera kusintha mmene timaganizira. Kupanda kutero ndiye kuti nkhani yake idzingokhalabe imodzimodzi. Mmene kwachera, basi azibambo kusonkhana pamodzi, osati kuuzana zoti tingapange chani kuti tituluke mu umphawiwu ayi, koma akuti kukambirana za mmene zinthu zasokonekerera ndiye kumakhala kulira mtundu wonse sakutithandiza anthuwa amwene anthu oyipawa kupatsidwa mwayi woti tafotokozani kodi ndiye thandizo lake mmafuna kuti titani go kulepheranso kukamba dziko lolemera koma losauka madzi adatizungulira dziko lonse kuyambira kumpoto uyo mpaka na kumwera koma chaka ndi chaka kumakhala ndi anthu ochuluka oti alibe chakudya koma zabwinobwino zimenezi supepetulidwa koma? madzi ankhaninkhani koma anthu kumapezeka kuti akumwabe dzithaphwi, kolera ndikumadzatitenga chulu cha tchula, pena kumadziguguda pachifuwa kuti koma nchifukwa chani anthufe maganizidwe athu ali moteremu? mavuto athu kwathu kuno amwene sadzatha ndi anthu andale, othetsa mavuto amenewa kwathu kuno ndi ifeyo amwene, anthu andale adzingobwera kutibera podziwa bwino lomwe kuti sitiwapatsanso mavoti m'masankho ena akubwerawo ndiye adzingosakaziratu kuti payere payere basi kenaka aweruke ife mmenemo ndiye tatanganidwa ayi koma anthu amene aja achabe kwabasi ationongera zinthu ationongera zinthu basitu zimathera pomwemo winanso adzabwera chimodzimodzinso vuto ndi ndani Kodi nkhani idzingothera powiringula basi? Basi! Sitingachitepo kena kake? Dziko kungodzala ndi amtoko toko! Koma kodi mwachita chani? Zero peresenti! Zinthu kumaziona ndithu zikuzondoka, mmalo mothandizira kukonza ayi ndithu kumankhalira kutukwana kokhakokha. Achimwene, mukandifunsa lerolino za kampani ya malemu Alidzi yogulitsa chimanga ndi mbewu zina kuno ndi kumapukusa mutu achimwene. Katundu wathu! misonkho yathu koma ndithu kumalola ena ake atseke kampaniyo ifeyo zosatikhudza kumangokhalira mmasamba a mchezo kudandaula kuti hey chimanga chadula chifukwa kampani imene malemu Alidzi adakhazikitsa kuti idzigulitsa chimanga motchipa ndi yotseka basi ndiye nkhani kungokamba kukamba kenaka basi kupita kunyumba kukagona mmene timachitira zinthu zathu Zimakhala ngati mwina mwake dziko lathuli tidachita kubwereka kwa ena ake ndipo ikadzakwana nthawi tidzawabwezera. Tilibe udindo. Nchifukwa chake anthu ena ake amatengerapo mwayi womapanga zawo. Anthu opanga mademo aja, basi kumapanga mademo pa zinthu za zii zenizeni. Zinthu zoyenera kupangira mademo ndiye duu! Chimanga chakwera mtengo kwambiri, mavenda akuwapala anthu mamba, anthu alibe kolowera, Kampani yawo yogulitsa chimanga motchipa mabwana adayitseka ndipo palibenso amene akulabada. Anthu chimene akulabada basi ndiye aa tione cabinet iyenda bwanji. Zinthu zenizeni zofunika kuyika pa mulomo ayi ndithu kuli zii. Pena pake ndimanena kuti mitu yathu ndi ya raundi, yozungulira, manyasa kukonda kumangolankhula basi. koma ali fwakalala pansi osachitapo china chilichonse eyi nyasalandeyu sangakonzeke ndi maganizidwe odabwitsa komanso ogwetsa ulesi a anthu ambirife tidzingosintha kusintha atsogoleri koma opanda chilichonse chochitika ndife fuko lomvetsa chisoni koma komatu zija ndidakamba zija zachilengedwe zija achimwene ofunika kuzilengera serious mwamva makala akuononga kwambiri chilengedwe Mtengo wathunthu wachilengedwe woti watenga zaka 12 kuti ukule ufike pokhwima, basi kuudula wonse kupangira makala, matumba awiri basi! Pali nzeru pamenepo? Ayi, m'taunimu amene mumalimbikitsa anthu kudula mitengo ofunika kusintha kaganizidwe. Tiyeni tiyambe pogwiritsa ntchito gasi pophikira ndi zamakono mwamva inu. A Community Energy Malawi, Ecogen komanso 265 Energy Limited ndi boma la Japan komanso bungwe la UNDP ofunika osaleka zimenezi. Tisiye kuphikira makala, tiyeni tiyambe kuphikira gasi. Msewu wa Khonjeni kupita ku Makapwa chonde suli bwino tikonzereni mabwana. Eh, kwathu ku Namwene ngati tikumwa madzi. Akuti kaya hazinolo chani kaya kaya kokomatu eh. Ayi mwamva inu. Kukanika kugona kuno koma si phokoso lake masapotala a Hazenolo ya umphawi ii! Eti anthu abwinobwinotu koma kumapanga nawo za Hazenolo koma mpakana mabacha, makombola, vuvuzela mkati. Ndayamba kuchita mantha. Nanga itati yatingadi chinthuchi?